Tá mé sa mbaile deireadh seachtaine le tá mé ag tabhairt an bád. Thug mé as Meiriceá ocht mbliana déag ó shin í, mé féin agus Pat Joyce as Árainn agus Tomás Joyce agus Barney Flaherty agus Coley Newell. Thug muid as Meiriceá í go Céibh an Mháimín agus tá mé dhá tabhairt go na Bádóirí an Chladaigh anois le hí. Beidh sí acu an chuid eile den am. Ceathrachaí agus na caogaidí bhíodh na báid seo ag tarraingt mhóin go hÁrainn is Gaillimh agus go Contae an Chláir agus as Conamara go hÁrainn. B'í an tslí bheatha a bhí ag go leor de na daoine, ach an lá atá inniu ann, cineál pleasure boats iad anois. Bíonn ceoltóirí ag casadh orthu, bíonn siad ag dúnadh anseo is ansiúd agus ní mórán, ní cheapaim go dtéann mórán móin iontu níos mó, mara dtéann sé iontu le haghaidh lá rásaí nó rud eicínt mar sin. Seo í an Máirtín Joe agus tá muid ag crochadh na seolta inniu uirthi le haghaidh daoine teacht ag breathnú uirthi agus. Is álainn an radharc é na báid seo a fheiceáil i gCuan na Gaillimhe arís agus thart anseo because blianta ó shin ní raibh sé le feiceáil agus rinne Bádóirí an Chladaigh agus Peter Connolly agus an dream atá in Iarthar Tá fíor, fíor, obair go deo déanta acu ar na báid seo. Áit an-stairiúil agus áit go deimhin go bhfuil seantraidisiún na mbád thar a bheith láidir i gcónaí. Ag dul siar píosa fada, bhí baint agam le cúnamh a thabhairt leis an Scéim Fostaíochta Pobail a bhunú anseo a thosaigh ag cur caoi ar na seanbháid ar an gCladach. Is ar ndóigh leis an Naomh Bairbre anseo, tá lá iontach stairiúil ar fad ann. agus thug air do chuid na Gaillimhe a bheith lonnaithe anseo. Ó, muise, bhí obair go leor ansin. Bhí, bhí, thug mé an t-adhmad as Éirinn agus b'éigean dom shed mór a fháil i Chicago agus uirlisí go leor agus bhí leaids eile in éineacht liom ag obair uirthi agus ní, ní áit a bhfuil tada le haghaidh báid seoil thall i Chicago so b'éigean, fuair muid na seolta as Boston agus

Thug mé an t-adhmad as Éirinn anonn agus ansin thosaigh mé uirthi 2000 agus a haon agus bhí sí réitithe timpeall is 2000 agus a trí agus sheol muid go Newfoundland i 2000 agus a ceathair. Bhí Pat Joyce as Árainn an caiptín a bhí uirthi agus chuaigh muid síos ansin i 2000 agus a cúig agus sheol muid as Montrose Harbour go dtí céibh Mháimín i 2000 agus a sé. Ocht mbliana déag. an mhí seo caite. Bhí mé óg is dóichí agus ag iarraidh rud eicínt le déanamh agus rudaí mar sin agus bhuel ní raibh ann i dtosach ach rún í a thóigeáil thall agus ansin nuair a bhí sé tóigthí bhí mé féin is cúpla duine ag caint agus bhí muid ag rá gur dheas an rud í a sheoladh siar go hÉirinn. Chuaigh chuile bhád as Éirinn fadó

Bhí sé ann an bhliain roimhe ag déanamh gnothaí eile ach bhí sé ann agus bhí an bád aige agus thug sé cuireadh go cuid againn mar rud fíorspeisialta dul amach ar an loch, Lake Michigan i Milwaukee agus dul amach ar an loch sa mbád agus ar ndóigh ba iontach an rud é sin agus tá sé an-deacair a shamhlú gur tugadh trasna an Atlantach ar fad é go dtí an taobh seo tíre. Bhí mé ann go deimhin, an lá agus an oíche gur landáil sé ar an Máimín i Leitir Móir agus arís lá stairiúil a bhí ansin agus ba éacht gur thug sé trasna an Atlantach an bád agus gur éirigh leis dul go dtína bhaile fhéin. Is cuimhneach liom an lá gur landáil sé. D'fhéadfadh sé dul isteach beagnach in aon taoille i gcéibh Ghlas na nUan a bhí in aice láimhe. Ach chaithfeadh sé dul ar ais go dtí a bhaile féin, ar an Máimín, Leitir Móir agus bhí an ceart aige agus d'fhan sé ar an taoille go bhféadfadh sé dul le céibh sa Máimín i Leitir Móir.
Tá fear maidhm anseo, Peter Connolly, agus ar dheis Dé an neart atá déanta go na báid agus tá go leor, tá fíor-obair déanta acu go na báid seo agus is mór an onóir dhomsa go dtógfaidh siad í agus go mbeidh sí thart i gCuan na Gaillimhe agus beidh, beidh sé ag déanamh cúrsaí seoltóireacht le daoine óga. Agus ansin beidh sí istigh anseo don deireadh seachtaine, beidh daoine ag casadh ceoil uirthi agus déanamh rudaí beaga anseo is ansiúd. Bhuel, do thosaigh mé mo chuid seoltóireacht ar ghleoiteog tuairim is 60 bliain ó shin. Tar éis sin bhí mé mar mairnéalach ar na báid mhóra, na tall ships. Tuairim is tríocha cúig bliain do sheol mé ar Asgard 2 agus ar cheathair eile bád mór. Anois tá mé le Bádóirí an Chladaigh agus an bád atá anseo a chuir mé an rigging, Rinne mé é ar fad. Bád iontach é í a sheoladh, tá siad an-éasca iad a sheoladh. Tá athnuachan iomlán déanta ar thraidisiún na mbád anseo agus na mbád traidisiúnta anseo agus is iontach an rud é. Bíonn an-chaint ar an gCladach agus ar ndóigh tá an fáinne Cladaigh ann agus mar sin de. agus cloiseann go leor leor turasóirí faoin gCladach, ach go dtí gur thosaigh an athnuachan seo ar na báid agus úsáid as an gcéibh anseo dháiríre ní raibh mórán le feiceáil den tseanChladach. Ach tá sé beo beathach anois agus tá cuid mhaith den bhuíochas sin ag dul go Peter Connolly, a bhí mar cheann feadhain ar na hiarrachtaí ar fad na seanbháid ar an gCladach a thabhairt ar ais.

amach anseo.
Tugann sé ar ais an sean-Chladach, ní amháin go na daoine áitiúla agus go muintir na Gaillimhe, ach go na strainséirí ar fad a thagas go Gaillimh agus a bhíonns ag cur tuairisc faoin gCladach seo, agus is beag duine a thagas go Gaillimh a bhfuil aon spéis acu i gcúrsaí staire nach gcloiseann faoin seanbhaile beag a bhí taobh amuigh de bhallaí na cathrach. Baile Gaelach a bhí ann agus ar ndóigh, traidisiún fíorláidir iascaireacht ar an gCladach ariamh.
Is iontach an onóir domsa anois go bhfuil sí dá tógáil agamsa because beidh sí beidh sí go hálainn thart anseo anois. Tá tú ábalta a ghoil amach chor agus fanacht i gcaitheamh na hoíche uirthi, tá ocht gcinn de leapachaí uirthi agus tá sí in ann a ghoil go Sasana nó go Spáinn nó fanfaidh sí i nGaillimh ansin an chuid eile dhá saol le cúnamh Dé.